sɔgɔmada fɛ ka na o tuma y'a sɔrɔ u ye jɛ jan da an ka finitigiw ɲɛ u y'o mobili de ta ka blindé in da o kan k'an ka mobili bila u ɲɛ ka na Mondoro kan fɛn min ye an b'a fɔ yɔrɔ ma ko poste de police n'o ye kan yɛrɛ donda ye ka na attaque wuli yen donc o ye finitigila ka minnu bilala ko bɛn ni kelenya kama o mɔgɔ kelenw olu de nana ye o mɔgɔw fɛ a taara mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ tun k'a b'olu fana bila bɛn ni kelenya kama o bɛn ni kelenya fana kama tun an ɲɛ b'a la k'a fɔ Ayorou ni Ansongo furancɛ o minɛ la mais nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ ye k'a fɔ an k'a bila an kun na ko terrorisme ko kuma ni djihadisme kuma ani dugu de bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ k'a tɔ entretenir n'o tɛ mali bɛ ka wuli k'i jɔ cogo min na k'a cɛsiri cogo min na ni nin dugu kelen kelen bɛɛ ye nin ɲɔgɔnna kɛ cɛsiri sira i bɛn'a ye k'a fɔ kɛlɛ in bɛ ban sɔgɔmada kelen nka waati min na faransi bɛ ka an ka base rétrocéder k'a lasegin an ma a bɛ k'i kunda Niger kan n'i dun ye jateminɛ kɛ faransi ka laɲini ye k'a fɔ k'ale bɛ sahel kɔnɔ terroristew de kɛlɛli la e bɛ terroriste kɛlɛli la e bɛ taalen dugu min na o dugu bɛ ka bɛnkan sɛbɛn k'a ni terroristew ni ɲɔgɔn cɛ donc e bɛ ka jumɛn kɛlɛ kun wɛrɛ b'a la o tɛ terroriste kɛlɛ ye, mais mun nana kɛ an nana ni radar minnu ye radar dernière génération ninnu min ye n'o ye 59 TE N6 ye olu kɛlen bɛ ka Mali ta kun f'a kun ale ni drone TB2 minnu b'an bolo ale bɛ pan a pan dugu tilancɛ a bɛ kunnafoni bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan donc olu minnu bɛ yen bi terroriste minnu donna u fɛ bɔcogo t'olu la Bon o y'a sɔrɔ terroriste groupe ye groupe saba ye olu yɛrɛ fɛ groupe kelen u tun bɛ wari minɛ balimakɛ min na n'o ye Qatar n'a ɲɔgɔnw ye ka minnu financer bi o financementw fana tigɛra o terroriste de fana bɛ ka tila ka taa jan da Barkhane ni fɛn yɛrɛ fɛn min MINUSMA olu bɛ ka taa jan da olu ɲɛ o de y'a to hali kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ Jordaniens ka contingent bɛ yen u taara jan da olu ɲɛ k'olu bɔ donc kɛlɛ in ɲagaminen don terroriste groupe ye saba ye kelen bɛ yen o yɛrɛ bɛ faransi de nɔfɛ ale ni MINUSMA barisa olu de tun y'olu jɛɲɔgɔnkɔrɔ ye dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fana tɛ dɔn ninnu fɛ tugun donc groupe saba don mais nin bɛɛ la an ka lakana de b' an na o de b' an dusu na donc sisan nɔ Menaka zone nin irisiw y'o de choisi k'a fɔ k'a fɔ u bɛ taa u ka basew sigi u b'u to yen de o tuma na fɛn min ye kɛlɛ tɔ ye an bɛna a boloda ye di donc bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la sisan terroriste groupe tɔ minnu bɛ yen mhm. n'u tun y'olu ladon ni taayɔrɔ ma sɔrɔ olu la mhm. olu nana denbugu kunasini kɔ eh, mhm. a ka taa ni tile mugan ye i bɛ yafa ma ka na denbugu ka na o tuma na fɛn min ye u da yiriforo minnu bɛ yen bɔcogo foyi ma sɔrɔ olu la Matuku foyi ma sɔrɔ o la. Matuku foyi foyi ma sɔrɔ o la mais kɔrɔlen u tun bɛ mun kɛ. Un. N'u ye nin kɛ u bɛ taa ka taa bɛnkan ɲini u ni population ni ɲɔgɔn cɛ. Unhun. O tuma na n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ aw bɛ na an bɛ bɛnkanw ni fɛnw kɛ. Unhun. U b'u t'o la u bɛ ɲagami population na. Unhun. N'i ko i bɛ n'u kɛlɛ don min na n'i m'i farati i bɛ lagosi ko i ye civil faga k'i ye exaction kɛ. Bari sabula mɔgɔ kelen min bɛ se ka mɔgɔ faga n'ale bɛ civil ni civil ni terroriste dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Un. O ye nansaraw ka kɛlɛkɛlaw ye mais ni maliyɛnw ye fagali kɛ dɔrɔn a bɛ fɔ k'u ye terroriste k'u ye civil faga hali ni marifa b'a bolo. k'i man k'a faga
ɛ Bubu mɔgɔ min n'a ni maramafɛn bɛ e man ka o faga u bɛ na ni maramafɛn k'an ka finitigiw faga a bɛ f'u ma ko terroristew y'an faga n'a y'an ta sara a bɛ fɔ ko civil mais ni civil marifatigi ne t'o welecogo dɔn nanzarakan na komi tubabukan de don civil marifatigi ne t'o tɔgɔ dɔn civil min ye marifa ta ne bolo o ni armée yɛrɛ bɛɛ ye kelen parce que n'i y'a mɛn armée arme de don donc an bɛ don min na ko bi i daja k'i latigɛ u bɛ yɔrɔ min hmm. tɛ se ka bɔ yen n'o ye Denbugu ye Ɲɔnɔ mara kɔnɔ groupe filanan hmm. olu bɛ Niger hmm. déjà Niger bɛ k'olu kɔkɔrɔmadon k'u ladon olu yɛrɛ fana bolo kelen bɛ yen kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ni OTAN fana kan ka na ka na B52 installer Niger yɔrɔ min na fɛn min ye Irisiw fana sigilen bɛ k'i ɲɛsin olu ma Nka nin bɛɛ la nisɔndiya kuma ye mun ye OTAN yɛrɛ fana bɛ baara kɛ n'a ka kɛlɛkɛminɛn min n'an b'a fɔ ma ko F-35 ale de fana ye pankurun ye pankurun min bɛ se ka gosili kɛ nka i bɛna k'a fɔ fɛn min ye missile dɔ de bɛ yen missile bɛɛ fana tɛ se k'ale sɔrɔ missile bɛɛ tɛ se k'ale sɔrɔ nka fɛn min bɛ se k'ale sɔrɔ an b'a fɔ o de ma ko S-400 ale yɛrɛ fana ye système bouclier de don anti aérien don n'i y'a sigi ale fana bɛ missile min gosi o missile ninnu dɔrɔn de bɛ se ka F-35 ɲini ka t'i tɛgɛ da a kan hali n'a donna sankaba kɔnɔ k'a gosi k'a lajigin c'est la raison pour laquelle Américains tun nana n'o avion damadɔ de ye n'o ye F-35 ye o F-35 min fana n'ale nana o tuma na fɛn min ye Irisiw ye Irisiw fana bolila ka na S-400 de fana utiliser k'o fana installer k'o bila donc o kɔrɔ tɔn ni tɔnfagalan de don n'i ye fɛn kɛ na fɛn bɛ se k'i sɔrɔ k'i lajigin n'o tɛ missile foyi tɛ yen mun bɛ se ka F35 ka portée sɔrɔ k'a lajigin o missile tɛ yen o missile tɛ yen n'a bɔra S35 S400 Triumph min ni awa S400 plutôt Triumph tɛ min ni Irisiw y'a installer ka Mali yɛrɛ système ka Mali yɛrɛ espace aérien couvert k'a daminɛ kabini Mopti ka taa bila fo Algérie ale couverture ye 600 kilomètre fɛn fɛn b'a kɔnɔ n'i ma fɛn na a b'o gosi a b'i kunna 166 missile de b'a la 166 missile de b'a la a kelen kelen bɛɛ ka portée a b'i kunna ko o ye 150 kilomètre Bubu 150 kilomètre 150 kilomètre donc o kɔrɔ a missile mun don n'a wulila a bɛ wuli ni chaleur min ye an'a bɛ wuli ni vitesse min ye o de ye o tuma na fɛn min ye a bɛ fɛn fɛn ye heure kelen o heure kelen a b'o boli seconde kelen kɔnɔna la O ye missile in ka teliya ye a ka teli o kɔrɔ a bɛ cible détecter yɔrɔ min na a n'a ka gosili kɛ ka tiɲɛni kɛ a si tɛ kɔrɔ ni si ye donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛ bɔra rébellion na kɛlɛ bɔra djihadisme na kɛlɛ ye dɛmɛbagaw de bɛ fɛ ka se ɲɔgɔn ma sisan donc Mɛnaka kan nanzaraw n'o ye tubabuw ye u y'a labila a bɛ an ka contrôle kɔnɔ bi u ye kuma min fɔ ko Wagner de bɛ ka installer o kuma na i bɛna k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye mais gɛlɛya bɛ kuma yɔrɔ jumɛn na ni gɛlɛya bɛ kuma yɔrɔ jumɛn na n'i ye jateminɛ kɛ nin kuma ninnu bɛɛ kan i bɛna k'a fɔ an bɛ don min na ko bi kɛlɛbolo wɛrɛ bɛ k'i kunda Mali fana kan tugun sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko navire dɔ bɛ yen n'ale yɛrɛ bugunnatigɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko o navire yɛrɛ bugunnatigɛ n'a bɛ fɔ o ma ko A631 A631 o navire min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko A631 ale yɛrɛ fana nana a yɛrɛ sɔrɔ Senegal n'an b'a fɔ o ma o yɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Môle 1 n'o o y'o banga dangu danguda ye n'o o y'o danganda ye n'an b'a fɔ o ma ko port u nana o sigi ça fait plus de trois ou quatre jours An ye kunnafoni sɔrɔ ko mɔgɔw de b'a la ka bɔ maramafɛn b'u bolo Faransi drapeau de tun b'a kan mais sanmusununi min nana ala y'a kɛ u ye drapeau in falen ka drapeau u ma drapeau u ye drapeau bɔ a kan mais navire de guerre de don bato min don guerrekɛlan de don kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka bɔ a kɔnɔ u ye k'a f'i ɲɛna siga tɛ kuma min na n'o ye kuma jɛlen ye k'a fɔ kabini san ba fila ani tan ani saba fɛn min ye nanzaraw ye filima ko dɔ k'anw na u tun bɛ fɛ ka wari di terroriste ma ka terroriste k'u labɛn nka walasa u k'o kɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'a la ka o tuma na u yɛrɛ ka maa minnu bɛ na tourisme ni opération humanitaire la mhm. u b'olu kɛ i n'a fɔ otage ni terroriste y'olu minɛ u bɛ rançon verser terroriste ye san ba fila ni tan ni kelen ka taa bila tan ni fila la i bɛ k'a fɔ Faransi n'a sɛrɛw u ye wari min verser terroriste ye a bɛ t'i jɔ 72 millions de dollars
72 millions de dollars. o ye fɛn fɛn ye 172 millions de dollars o bɛ t'i jɔ n'i y'o équivalent jateminɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari bi wolonwula bi seegin ɲɔgɔnna la kɔntilikɛlaw bɛ se k'a jate. o wari kun fɔlɔ minnu sɔrɔla o de sɔrɔla Ansar Dine n'a sɛrɛw fɛ k'u yɛrɛ labɛn ka bɛn ko o de y'a to nanzara fɛn o fɛn bɛ na ka t'i u bɛ t'u yɛrɛ di de ka kɛ i n'a fɔ u ye otage ye u y'o planw de kɛ. hali n'i ye Pierre Camatte ninnu ka wagati jateminɛ depuis dans le temps olu bɛɛ minɛna ten système de kɔnɔ nka ka b'o la ka na 2013 la mhm. Ansar Dine yɛrɛ ka financement fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn nansaraw ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ Niger n'u b'a fɔ ale de ma o tuma na ko Areva o Areva yɛrɛ ye minɛla sɔmi kɛra ale la bi nansaraw ka kiiriso min bɛ yen u kɛlen bɛ ka enquête dayɛlɛ Areva yɛrɛ kama CFA wari miliyari mugan ani seegin ale yɛrɛ ye min di karogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw ma u ka bisimilali n'u ka yɛrɛkɛli la sahel sanfɛ donc i bɛna ye k'a fɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ sahel kɔnɔ olu de ye fɛnw ye fɛn minnu ni a b'a la ka bɔ wa entreprise yɛrɛ minnu bɛ na bi ka na an dɛmɛ ni nanzara ko entreprise don olu ka tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ u bɛ tɔnɔ dɔ di karogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw ma u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ladon basabula u tɛ fɛ maa wɛrɛ ka basigi ka parce que ni basigi nana an bɛ appel d'offre kɛ o ye mun ye n' an ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen ni basigi bɛ yen an b'a di cakɛdaw ma olu ka n'a bɔ nka ni balawu bɛ yen ni basigibaliya bɛ yen o tuma na an b'a ta an b'an yɛrɛ de ɲini parce que investisseur foyi tɛ sɔn ka na k'a fɔ k'a bɛna dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka sɔrɔ basigi tɛ yen o siratigɛ ye mun ye gazi min bɛ yen n'ale bɛ o tuma na fɛn min ye ka bɔ bassin de graben n'o ye

bɛ mali la ça c'est gaz naturel bubu jama ko irisi gazi de ye gaz naturel mais gaz naturel bɛ mali la min tɛ anw fɛ o ka ɲi o ye farakuru fila ka gazi di bubu n'i ka kuma faamu farakuru fila ka gazi di de gaz naturel yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ o bɛ mali la o o caman de bɛ yan o gazi min fana bɛ yan o bɛ se ka sababu ye basabula o yɛrɛ ɲininikɛla kun fɔlɔ ye jaabi min d'an ma o ye 50 milliards de millimètres 50 milliards de millimètres cubes 50 milliards de millimètres cubes o gazi de bɛ Mali dugu jukɔrɔ non voilà o ye kun fɔlɔw ye o yɛrɛ ye o mise à jour kan ka kɛ parce que o tun ye ɲinini kun fɔlɔw ye mais n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ Union européenne dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ ka sɔrɔ u b'u bolo bɔ Russie bolo c'est la raison pour laquelle Union européenne tun y'a essayer kabini Ukraine mankan na k'u bɛ Irisi kɛlɛ basabula u jigi tun bɛ Mali kɔrɔn yanfan fɛ n'Ala y'a kɛ ni tilali sera ka kɛ kɔsa in na n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna k'a fɔ itali komi faransi mangoyara faransi gɛnna itali tun y'a essayer k'ale bɛna mouvement armé bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tumana n'an b'o tɔgɔ dɔn ko CSP n'o ye cadre permanent de fɛn cadre stratégique permanent ye n'an b'a f'o ma ko CSP ɔ o y'o fara ɲɔgɔn kan ka maaw wele ka taa itali itali ka taa fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛna nafolo d'u ma n'o tun ye nafolo min d'u ma u tun bɛna fɛn dɔ de bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko oléoduc o ye tuyau de ye tuyau yɛrɛ min n'a bɛ bɛnkan kɔnɔ ni alizeri tun y'a fɔ san ba fila ani tan ani kelen ko anw tɛ don a la n'o bɛ bɔ cadi ka tɛmɛ nizeriya fɛ ka tɛmɛ ka na fo o kɔnɔ u yɛrɛ damandingɛ dama minnu bɛ sahel jamana sanfɛ olu yɛrɛ ka bɛnkan ye sahara kɔnɔna la Basabula fɛn de bɛ tɛmɛ o de fɛ donc niger tun b'a fɛ o tuyau minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko oléoduc karisa o tuma na fɛn min ye gaz de don la n'o bɛ tɛmɛ ni libi kɛrɛ ye ka taa bila itali o tuma na ale tun b'a fɛ ninnu ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma ale n'u b'o bɛnkan kɛ n'a ye itali lasɔrɔ irisiw tun bɛ gaz dili min kɛ europe ma donc itali de bɛna o di sisan union européenne bɛ i bɔ irisi la o tuma na u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka irisi dɛmɛ u bɛ sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ukraine dɛmɛ a ka irisi bɔ k'a bin
u ka stratégie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen kun de k'o kɛ k'u jigida maaw ka gaz k'u jigida mɔgɔ kan barisa i mana investissement kɛ cogo o cogo n'i mana pétrole ye i mana gaz ye i mana fɛn fɛn oléoduc nin fɛn de ye ni min farati n'a cira ale nafolo tiɲɛta ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ donc an bɛ don min na ko bi mali ye bɛnkan sɔrɔ ani Algérie ɲɔgɔn cɛ donc kɛlɛ bɛ senna dugujukɔrɔ nafolo kan ka bɔ o yɔrɔ kan ka bɔ n'o ye gaz ale ni pétrole min fana bɛ yen o yɛrɛ baara yɛrɛ nɔgɔma yɛrɛ fana ye mun ye chinois ka cakɛda minnu fana bɛ yen olu de dɔ bɛ olu fana spécialisé de don baara wɛrɛ fana t'olu la ni guerre bɛ yɔrɔ min na ka se ka taa baara kɛ guerre yɛrɛ kɔnɔna la olu spécialisé don o de la n'o ye CPM ye unhun donc o ye chinoisw ka o tuma na n olu yɛrɛ fɛnɛ ka bolola baarakɛyɔrɔba y'o ye min n'a ɲɔgɔn tɛ dugu la mais ale be baara kɛ zone de guerre u ni guerre be senna ka se ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ k'a nafa bɔ ka guerre yɛrɛ financer dɛ donc o kɔrɔ ni Mali y'i bolo bila guerre in na unhun dɛmɛbaga b'a la min te CFA ye min te nafolo ye unhun Mali be se ka guerre in engager ka san 30 40 kɛ unhun baara be ka kɛ nafolo b'a la k'a sɔrɔ foyi t'i jɔ ji tɛ jɔ kuran tɛ jɔ a tɛ cɛnni foyi don jamana in kun foyi foyi den kelen c'est pour cela on n'a pas peur o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ kɔsa in na i bɛna k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ kɔrɔnfɛn ko la a bɛɛ nkalon ye dugu jukɔrɔ nafolo ko de don
ni san mugan laban in kɔnɔna la kɛlɛ fɛn fɛn kɛra mali kɔrɔnyanfanfɛla la a bɛɛ kun ye dugu jukɔrɔfɛnw de ye ATT de nana ka na a daminɛ ATT nana san ba fila ani mugan ani san ba fila ani naani n'o ye deux mille quatre ye ale de nana wele bila Sud-Afrique ka société dɔ ma o ka na ko ka na ɲinin boloda o waati kelen y'a sɔrɔ politisiyɛn dɔw kun ye an ka kɔrɔyanfan nafolo da ka sara sarako saba sara kelen u y'o ta u yɛrɛ bɛ taa nansara dɔw ɲini ka na sara kelen u ni Total y'o baara kɛ k'o fɛn bɛɛ kɛ sara filanan o tuma na u ni Algériens ka société dɔ bɛ yen ko Sonatrach n'o fana dɛsɛra ni se tun t'ale ye o fana taara ENI nɔfɛ n'o ye Italien ka société dɔ ye u ye yɔrɔ tila ɲɔgɔn cɛ bubu jamana nafolo jamana dugu jukɔrɔ nafolo aw bɛ se k'o ta cogo di k'o kɛ sara saba ye n'i ye de sara dɔ bɛ aw yɛrɛ bolo aw kelen ye fasoden ye wa o yɛrɛ la u ye caution bila cent cinquante milliards u b'o san u bɛ u b'o permis ta k'o k'u yɛrɛ tɔgɔ la u bɛ taa nansara jamana sanfɛ u bɛ t'o di nansara dɔw ma u bɛ cent cinquante milliards d'u ma u bɛ na o kɛ k'olu caution ye olu u bɛ verser olu ye o tuma u b'olu bila ka ɲinini kɛ ɛ bubu o de kɛra sababu ye i bɛna k'a fɔ gɛlɛya bɔra yen donc jamana yɛrɛ marabagaw de ye jamana yɛrɛ da ka boson ta san dɔw tɛmɛnenw na o de y'a to i bɛna k'a fɔ fɛn min ye b'a fɔ ma bassin sédentaire n'o ye nafa pétrole bɔ bassin belebelew ye o sigiyɔrɔma duuru bɛ mali la bassin pétrole bɔ bassin o ye sigiyɔrɔma duuru o sigiyɔrɔma duuru o ye mali kunna kun ye n'i y'o bassin fɛnɛ ta k'o lajɛ o fɛnɛ bɛ t'i kɔsɛmɛ kɔlɔn de la an b'a fɔ mun ma ko site pétrolier o site pétrolier bɛ t'i jɔ site pétrolier mugan ani kɔnɔntɔn na o bɛɛ lajɛlen bɛ mali kɔrɔn fanfɛla la bubu a kɔrɔn tɛ dɛ mali fan bɛɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen nin y'a kɔlɔn de da fɔlen ye o kɔlɔn min fɛnɛ bɛ yen n'o ye bloc numéro 4 bloc numéro 8 o kumana o bloc minnu fɛnɛ bɛ yen ni maminɛli kɛra olu la minnu kan k'o bɔ olu ma se k'o bɔ olu yɛrɛ fɛnɛ y'o papiye fɛnɛ ta ka taa o feere Qatar ma Qatar donna kɛlɛ la tan de Qatar nin donkun bɛɛ lajɛlen filɛ kɛlɛ la tan de sabula Qatar ka pétrole ko o man nɔgɔn gɛlɛya nana bɔ yɔrɔ jumɛn tugun N'i ye jateminɛ kɛ nin kuma bɛɛ kan i bɛna k'a fɔ u ka ɲinini yɛrɛ kɔnɔ depuis 1958 59 fo ka na bila 59 waati la wagati min faransi yɛrɛ ye loi dɔ ta ko la loi de 1957 la loi du 10 janvier 1957 n'o loi in de b'a jira k'a fɔ faransi ko ko ale yɛrɛ ye sɛbɛn sɔrɔ fɛn min ye an ka kɔrɔnyanfan na k'a daminɛ kidali ka n'a bila fo tonbotu ko bolo bilala o dugu jukɔrɔ nafolo ko ko dugukolo ninnu bɛɛ k'ale ta ye azawadi bɛ ka munumunu o yɔrɔnin de la a bɛ azawadi min fɔ tubabuw ka hakili de don a non faransi ka mot de don a y'u weele u ka na an ka azawadi fɔ ɲɔgɔn ye azawadi kɔrɔ ye di azawadi ye folo de ye i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ o kuma ta k'i bɛ t'o ni kɛnɛdugu suma ɲɔgɔn ma i tɛ se k'a fɔ k'i b'o kuma ta k'i bɛ t'o ni manden suma ɲɔgɔn ma i tɛ se k'a fɔ k'i b'o kuma ta k'i bɛ t'o ni kaso suma ɲɔgɔn ma k'i b'o kɛ nanzarakan na an bɛ min wele ko entité culturelle O tɛ se ka k'o ye o, o tɛ se ka ko ye, ko fo ka entité fo ka tila ka tila statut juridique dɔ d'o ma, awɔ, k'o kɛ bondalaka ye i n'a fɔ manden i n'a fɔ kɛnɛdugu i n'a fɔ o tuma na e e wasolon o tɛ se ka kɛ ten, o tɛ se, barisabula bigan min yɔrɔ de tun don kɔfolo de don Azawadi kɔrɔ de bɛ yen donc mankan nana u bɛ u mago bɛ mun na parce que nansaraw mago bɛ la loi du 10 janvier 1957 u b'a fɛ k'o de réinstaurer ka na ni o de min n'a bɛ se k'u bila bi U bɛ u bɛ jɔyɔrɔ min na basa la n'i ye fasi jamana fana bɛ balo fɛn fila de la fɛn fa ani n'a yɛrɛ ka ta a
bɛ balo de la fafaa n'i ka kuma faamu fafaa anw bɛ wari min dun anwsi jamana bɛɛ lajɛlen bɛ wari min bɛ balola de se ka sa Dpbili fanga dip bɛ sefa de b'o sara a wɔɔrɔtɔ ptese yɛrɛ bɛ wari minnu si ka taa bila ka bange la ni an b'a fɔ ma n'u y'o zoni n'u y'o zele u bɛ vte ye ta sefa ye jɔn bɛ se ka baara kɛnɛ n'o bɔra yen o tuma na n'u yɛrɛ ka taa ci faya ni ye buru tanana ta kkiya don an na kɛra n santi don san i b'o bila kɛ so fɛn bɛɛ bɛ ta fɛn bɛɛ ta Donc an bɛ to an ka an kun bɛ bassin yɔrɔ minnu na, unhun, donc baara nana kɛ mun ye sisan, un, i o de y'a kɛ Menaka in de y'u ka base ye min b'u bila ka yɔrɔ bɛɛ contrôler i ɲɛ bɛ farabugu mun na nin n'a ale minɛlen don don o don n'a bɛ wuli ka jɔ la n'a b'a fɔ wo in ba aw k'a bila u kunna mun de y'a kɛ farabugu minɛlen don farabugu ye yɔrɔ jumɛn ye mun de nafa bɛ farabugu la ni blocus bɛ farabugu kan nin y'a san joli kuma bɛɛ kuma bɛɛ kuma bɛɛ u bɛ ka an ka mɔgɔw bunte yen kuma bɛɛ kuma bɛɛ an ka mɔgɔw b'a la k'aw bunte yen jafana wale kɛbaaw bɛ ka na kuma bɛɛ mankan bɛ farabugu nɔfɛ bubu kun jumɛn na n bɛn'o kun de ɲɛf'i ye kun jumɛn na fɔ farabugu ye donda naani donda naani fila bɛ tintin sanfɛ fila bɛ duguma stratégiquement n'i k'i bɛ farabugu don coordonnées GPS kɔnɔ k'i b'a ci k'i bɛ intervention militaire kɛ farabugu ni min fana i ka civil cɛ yɔrɔ min don fanw tɛ kelen ye géographiquement ye maintenant gɛlɛya bɛ yɔrɔ filanan jumɛn na farabugu ka na ka bɔ farabugu ka na farabugu furanin ka na peru ka na denbugu nin zone in n'i ye nin ta k'a jateminɛ nin bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ kolonson kilasa nara de la nara o bassin de nara cɛncɛnmugu jala ye o cɛncɛnmugu jala ka na tigɛ o la dɛ k'a daminɛ nara fo ka na bila gawo mara kɔnɔna la o bɛɛ ye pétrole bɔ dingɛ de ye ka taa o cɛncɛnmuguba in bɛɛ o cɛncɛnmuguba in bɛɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ tilali kelen kɔfɛ n y'a f'i ɲɛna k'u ye jamana da k'a boson donc total tun bolo ka ale ye bloc minnu ta ale n'olu ye bassin minnu ta n'o ye tawudeni ale ni gawo ta in ni o tuma na olu nana miiri k'o de dingɛ ka bon nka olu tun hakili ma le bassin de nara olu tun b'o ye ɛɛ bubu o ye kojugu kɛ o basɛnɛ nara o fana kɔntara taara k'a di sonataraki de ma n'o ye alizw masite ɔ olu tun bolo ko fɛnkolon de b'u bolo ja yɛrɛ de ye ko yɛrɛ nafa ye o de y'a ba yɛrɛ ɔ sisan nɔ nanzsaraww de ye tuurusiww f seli la k'i kunda farabu farabu pur que sotari kana se ka kari kari kɛ alizeri seginna kɔ ka badenya ni sinjiya teriya ɲini mali fɛ sabula a kɔntra bɛ ale de n'a bɛɛ de ale de bɛɛ la donc farabugu blocus kun ye nin de ye, anhan, tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo o de y'a to Qatar ye Asimiw ni fɛnw wele maa si ma bɔ ka taa k'a bɛ taa u lamɛn ko miliyari tan ni duuru n m'a dɔn miliyari bi saba joli ɛ don min na aw bɛ terrorisme financer a y'aw sara mɔgɔ la wa ayi, n'aw mago bɛ bɛnkan na o tuma na a ma se aw ka kan ka masakɛw wele ka taa a ma se o la, a ye kɛlɛ min da don a y'a dalasa, anhan dɔnku k'a fna alizeri bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɔw wɛrɛ tɛ u ye bas de nara olu f taara o f ni sote fila de o sutete n'o ye sipkisi ani eni i taalen ka sotu dɔw ye dɔ bɛ fɛn psanta dɔ bɛ fɛn psanta dɔ bɛ san psanta Mali kɛlɛ yɛrɛ rébellion bɛɛ filɛ kun kun Menaka à partir de Menaka i bɛ se ka nin bɛɛ de contrôler ka na ni n ye i ka kuma faamu bubu mali armée mali n'o ye faamaw ye u seli min kɛlen filɛ nin ye Menaka sisan e filɛ ka mali jamana fan fɛn o fɛn fɔ a n'a dugu jukɔrɔ nafolo a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ni Menaka kan n'a bɛɛ lajɛlen kɛra minɛla k'a kɛ i n'a fɔ mali armée mali sago ye cogo min na o b'a yira k'a fɔ maa si tɛ se ka foyi bɔ mali dugu jukɔrɔ bilen maa si tɛ se ka foyi kɛ mali kɔnɔna na bilen k'a sɔrɔ armée mali ma bɔ min kalama o yɛrɛ de tun ye Menaka yɛrɛ kan a bilabaliya ye faransi fɛ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna i bɛna dɔn de la ko colonel asimi goyita ko kodɔnna don han i bɛna dɔn nin yɔrɔ de la ko maaw bɛ asimi bila yɔrɔ la asimi b'o bɛɛ sanfɛ Hmm. N'i ye jateminɛ kɛ an kati de tun i b'a fɔ ko an ka pd san kɛlɛkɛminw na kɛlɛkɛminɛ ba ba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɛ a min nana ni sisan min ye sisan i bɛ hmm. jateminɛ k'a la n'o sɔrɔ ma sɛ mɔ sɛ sɛ mɔ sɛ ne ma e sɛ e kɔni min kɛ o si e sɛ pati Hmm? nin saba bɛɛ la yɔrɔ kelen a bɛ nin bɛɛ lajɛ yɔrɔ kelen a ye Sévaré ta i bɛ to Sévaré i bɛ na hmm. nara i bɛ to Sévaré hmm. i bɛ taa Menaka i bɛ to Sévaré i bɛ taa gosi i bɛ to Sévaré i bɛ taa gawo olu bɛɛ ye kelen i bɛ to Sévaré i bɛ taa Kidali zone stratégique don o ye jamana nafama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen donc a nana i sigi Sévaré o de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko avion ni pankuru ka wuli senu ko ka na intervention ka segin n'i ye jateminɛ k'a coût ka ca ka ca a ka ca ɔ n'a coût ka ca ça c'est sur le plan économique oui. maintenant n'i ye jateminɛ kɛ renfort fana na k'a fɔ k'a bɛna o tuma na troupe appuyer terrain sanfɛ mm -hmm. i bɛ k'a fɔ distance fana ka jan awɔ donc o bɛɛ bɛ sɛgɛnni kɛ mais à partir de Sévaré n'a fɔra ko Gawo attaquera Sévaré bɛ na direct n'a fɔra ko Kidali attaquera Sévaré bɛ na direct n'a fɔra ko Boni attaquera Sévaré bɛ na direct donc Sévaré déjà baara bɛɛ ka ɲi i bɛna dɔn nin de la ko kɛlɛ ye kunkolo ye o de y'a kɛ a ye dɛgɛ ta hmm. ka erez de gadi kulu kire ye oz gadi min fana kirin kɔfɛ i bɛna o ye dugumala ye sa dabɔ lɛnfantere sa amadu o ye duguma kɛlɛ ye a ye olu ki ki ki olu kirin kɔfɛ hmm. i bɛna ka fɔ esfa areye na hmm. i bɛ a ka pti jateminɛ a ye espsare tilayɔrɔ saba tilayɔrɔ saba o kɔrɔ a ye sankolo bari sabula maliyɛnw an bɛ an tun bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ ka frontières de sécuriser mais an tun tɛ an ka sankolo sécuriser mhm. u bɛ don ni minɛnw ye k'a fili u bɛ don ni fɛn caman ka fili n'i ye jateminɛ kɛ mali sankolo sécuriser don bi n'a dugumala ye
bubu n'i y'i ka jamana sankolo mhm. n'o y'i ka jamana espace aérien ye mhm. n'i y'o minɛ ka ban k'o maîtriser i ka jamana kɛlɛ i ta ye merci donc a ye décret ta k'o tila tilayɔrɔ saba O de y'a kɛ n'i ye pankurun minnu bɛ mali bolo n'i y'a jate ni pankurun kura minnu bɛ ka na i bɛna k'a fɔ espace aérien bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ bɛna kalifa don kɛlɛmasa jɔlenw de la minnu an b'a fɔ olu ma ko ils sont autonomes sabula armée de l'air a kelen kelen bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ radariw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ misiliw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ pankurunw bɛ yen o kɔrɔ ko ni ko bɛ kayi sévaré tɛ wuli ka taa kayi tugun kayikaw b'u ta ɲɛnabɔ yɛrɛ ta ta ɲɛnabɔ yɛrɛ ka bɔ kayi ka n'a bila segu hmm. i bɛ taa sɔrɔ o kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la mhm. o sankolo bɛɛ an'o fan bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ segu ka na moti n'a mara kɔnɔ o mhm. fana kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la o n'a espace aérien mhm. n'i ye jateminɛ ka bɔ maintenant moti ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kidali kɔnɔna la o fana kalifalen don kɛlɛbolo dɔ la donc bi mali armée armée bɛ ka assurance totale de di hmm. maintenant an bɛ bolo min kan sisan Ni gɛlɛya minnu fɔ n'u bɛ fɛ ka don n'u bɛ a n'u bɛ niger mara la u kɛlen bɛ ka dɔw bila denbugu ni sénégal ta min fana f ɲɛna k'u ka navire dɔ nana min bɛ na ni minɛnw ye an ye kibaruya sɔrɔ a ma walawala kosɛbɛ mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i bɛna k'a fɔ an ye espace aérien tila tila cogo min na bɛɛ bɛ se k'i ka baara k'i dama même pas deux semaines mali armée ye front naani de créer kɛlɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ naani mɛnaka kɛlɛ kun bɛ ka kɛ yen sikaso buguni kɛlɛ kun bɛ ka kɛ yen fɛn min forêt de gan gangri est-ce qu'i b'a kalama kɛlɛ kun bɛ ka kɛ ka bɔ nara ka na kulukɔrɔ mara kɔnɔna la ka taa munumunu ka na fo o tumaumana vers le côté vers dans la région de kayi combat kun bɛ ka kɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ armée mali ça fait i bɛn'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ale bɛ se ka front naani duuru kɛ ka kɛlɛbolo wuli a bɛɛ la c'est pour ça chef d'état-major umaru jara kan ka fo baaraba kɛra baaraba aw ɲɛ bɛ résultat ninnu de la su ni saya ni fɛn mais u bɛ ka attaque min bali an'u bɛ ka tiɲɛni min bali o ka bon bi u bɛ ka yɔrɔ min libérer donc mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ko bi hakili sigi de bɛ yen total mali tɛ se ka nafa foyi ɲ'a yɛrɛ ye f'a k'a ka jamana dugumakolo ni sankolo de sécuriser fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc mɛnaka dɔrɔn tɛ dɛ k'a f'i ɲɛna bi baara de bɛ ka nɔgɔya an bolo i n'a fɔ jimi ala ni kira barika ni malidenw ka cɛsiri ni dugawu minnu b'a la ka kɛ hakili sigi dan don minnu bɛ ka attaque misɛnnin minnu jateminɛ o ye maa minnu bɛ yen n'u ɲagamina dugudenw na ni maa lakodɔnnenw don u tɛ se ka sigi dugudenw ma tugun a dɔw bɛ yen n'u bɛ fɛ ka boli ka bɔ f'u ka marifa ci yɔrɔ dɔ la k'u yɛrɛ ɲini ka taa fɔlɔ pɔsiw de bɛ jamana ma sumaya ka ban hali bi mais yɔrɔ gɛlɛnba yɔrɔ gɛlɛnbaba minnu bɛ yen dankarila dankarila pewu vraiment k'i ka des questions aspect militaire yɔrɔ la bubu k'i fo kokura k'i waleɲuman dɔn i ni fasodenɲumanya halisa an bɛ continuer an ka baabu kɔnɔna la k'a ladɔnniya k'a fɔ aw minnu sɔgɔlen bɛ kati 24 la nin waati in na halisa a y'aw sɔgɔlen to an na ko bɛ yen bubu de b'an bolokɔrɔ yan bi a kunkun n'a ɲɛɲɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ malidenw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw b'a kalama aw ka nin jɛmukan mandi ko gise k'a bɛɛ fɔ a sponsoriselen don ni double seven de double seven ye boisson énergétique ye boisson énergétique min n'i y'a min i bɛ lafiya a sponsoriselen don ni te asura fana ye te ko la lafiya dan te asura yɛrɛ ye te kura bɔ a bɛ fɔ te min ma ko jasmine te filɛrima o ka di kosɛbɛ kosɛbɛ nin jɛmukanba in a sponsoriselen don n'o fana ye a sponsoriselen don ni fɛn caman ye a bɔ ka ca o kɔnɔ an b'an to an ka babu kɔnɔ halisa an bɛna an ka jɛmukan kɔnɔna la an bɛ babu filanan n'o ye conseil de sécurité de l'ONU l'ONU ye diɲɛ jɛkuluba ye diɲɛ jɛkuluba min n'a bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la ONU o conseil de sécurité an bɛna ale an da don o de la k'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o da malidenw tulo kan diɲɛ kɔnɔ sisan bubu conseil de sécurité de l'ONU e yɛrɛ mun de faamu